journée fifa mhm. ale kɔni kɛra ndolantan kɛra waati fila don ekipu caman bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ye sen lajɛ kɛ mhm. donc ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kumana minan na an b'a daminɛ mali la mali ale tun bɛ marɔkaw fɛ yen nɔ marakɛsi mhm. o fana ye ndolantan fila sɔrɔ ka kɛ fɔlɔ ani moritani eh, filanan ani eh, tɔgɔ di vice champion d'afrique n'o ye nigeria ye ani karila ɲɔgɔn na o kumana a bɛɛ lajɛlen bɔra sɔngɔ kelen na fila ni fu fila ni fu o tɛ se ka solomana solomana o kumana kun na ɲɛ tɔ dɔnku y'a fɔ cogo min na bani dɔrɔn tan fila tun don ka se ka dɔrɔn tan lajɛ demo segu seli n'a ka cɛdenw bɔ ko fɔlɔ yɛrɛ kɛra y'a fɔ dɔrɔn ye marika in tile mugan ani fila n'o bɛna jumadenw ma mali ni mori tan ni ɲɔgɔn sɔrɔ dɔn dɔrɔnci yɛrɛ kɛra garansaden mara kɛsi kɔnɔna la donc o la n'i ye jateminɛ kɛ bɔko fɔlɔ in na mali ye se sɔrɔ fila ni fu nka fila ni fu la donc an b'a fɔ min ye el bilal ture ale ni modibo sagnan olu kɛra o bi donbaga ye donc an bɛ se k'a fɔ tile naani kɔfɛ n'o bɛnna eh, marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ ma n'o tun ye kunungo ye sa mali ni nigeria ɲɔgɔn sɔrɔ y'a fɔ cogo min na le vice champion d'afrique mali ye se sɔrɔ nigeria fana kan min ye fila ani fu donc a fila ni fu fana na donc an b'a fɔ min ye el bilal ture bakari ale ni eh, kamori dunbiya donc olu kɛra min ye eh, mali ka celu gosila y'o ye min ye mali fan fɛ donc o la jateminɛ na sa i b'a fɔ bɔko fila mali ye sebaya fila kɛ ka celu naani sɔrɔ ka don celu foyi ma sɔrɔ ka don min ye eh, mali la bakari donc an bɛ se k'a fɔ préparation kɔni o ɲɛna min ye eh, mali kɔni ale eh, fanfɛla la nka o bɛɛ kɔfɛ ni jateminɛ kɛ eric sékou chelle yɛrɛ bakari donc a nan bɛ min ye eh, mali équipe nationale kunna depuis le 7 mai 2022 fo ka na se eh, bi ma an bɛ kuma na nin waati kofɔlen min na bakari donc a ye match mugan ani fila de kɛ donc n'i ye compétition bɛɛ lajɛlen n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a maci mugan ni fila la a ye eh, sebaaya tan ani naani a y'o de sɔrɔ ka kɛ match nul fila donc a ye defɛti fila o fana kɛ o defɛti fila o kelen kɛra mun ye gambi kɔntoro la kelen kɛra mun ye kɔdiwari kɔntoro la eh, maci fila olu interrompira donc a maci fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kɛra mun ye eh, stade 26 marsi kɔnɔ septembre kalo tile mugan ani wɔɔrɔ o hukumu kɔnɔna la mali ni zambi ka dolantan san kɛra sababu ye k'o maci tiɲɛ donc kɔfɛ septembre kalo tile tan ani fila donc maci min kɛra mun ye eh, abijankaw fɛ yen nɔ o ka stade ebimpé kɔnɔna la mali côte d'ivoire san fana kɛra sababu ye k'o maci kɔni tiɲɛ bakari donc an bɛ se k'a fɔ pour le moment nin waati kɔnɔna bakari eh, eric sékou chelle a ka bilan na 22 match 14 victoire match nul naani eh, fila interrompira défaite fila celu bi naani ani kelen a y'o de sɔrɔ ka don en 22 match donc ka celu tan ani fila ka sɔrɔ k'o encaisser nin waati na eh, can coupe d'afrique des nations kɛnɛ kan donc a bɛ tulon kuncɛ mun ye quart de finale la bakari sise donc en tout cas an bɛ se ka mun fɔ a la pour le moment Euh, le bilan d'Éric Sékou Chelle à la tête des, des aigles du Mali. Voilà, donc a ye dɔ kɛ caman kɛ baara belebele yɛrɛ bɔlɔntanko mugan ni fila la i ye se sɔrɔ siɲɛ tan naani i dasira siɲɛ fila match nul fila kɛ o tɛ tiɲɛ ye match nul naani match nul naani awɔ tiko fila awɔ tiko fila match fila fana interrompu victoire victoire victoire tan naani tan naani d'accord a ye dɔ kɛ Sulemana a ye baara belebele donc statistique kɔni na a ye kuma tɛ Statistique ɲɛna a ye kuma tɛ dasiko fila in kelen ale bɛ an ma ɲinɛ o kɔ dɛ an tɛ ɲinɛ o kɔ fo an dabali fɛ o tiko kelen o de ko tɔ bɛɛ ɲagamina o de ye ko yɛrɛ tɔ bɛɛ tiɲɛ hali bi an bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin n'i y'a ye k'a fɔ a taa tɔɔrɔ ni min sisan yɛrɛ k'a fɔ ko n'équipe remanié kosɛbɛ a ye maa caman bɔ a la ka taa denmisɛnnin caman ye ka tila ka taa nin résultat fana sɔrɔ tuguni donc Mauritanie b'a ko peut-être k'o fanga man bon kosɛbɛ mm. donc Nigeria kɔni ko ne vice-champion ye mm-hmm. donc d'Afrique n'a sɔrɔla o tuma na min a maa koloma belebeleba caman fana tun bɛ yen nɔ mm-hmm. olu fana ma ye mm-hmm. an fana ka maa koloma caman fana tun t'a la an b'o fana fɔ mɔgɔw k'o faamu dans tous les cas mm. donc euh, a wolo de ye Nigeria ye euh, Nigeria tɔgɔ de b'a la caman b'a fɔ ko Osimhen ma jouer karisa ma jouer karisa ma jouer karisa ma jouer nka a ma kɛ cogo o cogo o kuma na Nigeria de Nigeria ye an fana ka belebelew caman t'a la o tɛ wa o kuma na nin bɛ kɛ sababu ye Sulemana min ye FIFA ka classement ye Mali an bɛ yɛlɛn kosɛbɛ an bɛna progression ba de kɛ nin na nin moyen t'a la victoire fila match internationaux la ka tugu ɲɔgɔn ta donc vraiment o kɔni an bɛna point ba sɔrɔ nin ko la donc min y'a ko tɔ ye hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan ne b'a dɔn ka fɔ suana n bɛna kuma kelen fi ye an ka fara ɲɔgɔn kan mɛ kɔni ko in ne kɔni ɲɛ b'a ka fɔ an kɔni an ka suka tuguni salanku taa an surunya kosɛbɛ fo ka taa se an de ka surunya kan u ɲɔgɔn bɔ ɲɔgɔn a bɛ ka makasuba i bɛ su e ma ci a don e ma cɛ pse kalifila ku di dɔn an yɛrɛ de ba an kaso yan Siga t'a la an yɛrɛ batira an ka kɛ ten an yɛrɛ batira an ka so yan k'a fɔ an taara ɲɛ sɔrɔ yen donc yɛrɛ ko anw kɔni surunyara coupe du monde na o kɔni y'a dan ye mais ɲinan ta in an filɛ sira min na sisan donc min ye yɛrɛ dɔrɔnta tɛmɛna ka ban an ma victoire kelen sɔrɔ wa ani match nul joli an ye victoire kelen ni nul kelen kɛ voilà an ka poule kɔnɔna na donc koloba koloba juin An an gana bɛ zo
gana yɔrɔ la yɔrɔ gana fan wɛrɛda la bilen fana ka bɛri kɔsisɔn na tɛ tiɲɛ don mɛ namaji pansi que o tumaumana na gbilen p fana kɔnɔ ko perebife de ye kalife ka kuru na maji pansseke fɛma i b'an bolo ni waati na ni de kana n'a sera mɔgɔw ta cogo la a ka ca fɛ an bɛ se ka yɛrɛ bɔ nin la perepiy bɛ taa nka mid naani fana bɛ taa bɛ sanpna mini dɔ kɛ o fana o jatew la kelen bɛ tɛmɛ olu la ka taa ku fana kɛnɛ kan

a kana kɛ Eric ko dɔrɔn fana a kana kɛ ko zoro fana ka ko dɔrɔn k'a se ka dɛmɛ parce que ne kɛ b'a bila ko CAN bannen a b'a ka continuer u k'a dɛmɛ a kana na tiɲɛ fana ye mɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hakili kɔni falen fara ɲɔgɔn cɛ hali technicien min bɛ nɔn ko hakilina falen fara la pour que au moins résultat final bɛ sɔrɔ parce que final tɛ dɔw an ka se ka qualifier ka taa mondial la n'u y' ka taa coupe d'Afrique ta

coupe kɔni coupe tɛ ta k'a ka di i ye ten coupe fɛn caman caman b'a kɔnɔ baara caman de b'a kɔnɔ fɛn caman kɔnɔ i bɛ se ka ɲɛ bɛɛ ye i bɛ tila i da sira la i bɛ se ka coupe ta Sénégal fɛ coupe ta taara premier tour la ainsi de suite ainsi de suite bɛɛ b'a la quoi donc dans tous les cas c'est que l'objectif pour moi quand même ça c'est une première coupe du monde et pour le Mali ça sera vraiment salutaire pour l'entraîneur bien Solomana o fana Mali y'a ɲɛ sɔrɔ Fila ni fila fila ni fila o don ka ye filakɛ bɛ filakɛ bɛɛ kuma tɛ yen voilà donc ka fɔ min ye ntolatan kɔni caman fana kɛra koyi caman ye kɔrɔ ɲɔgɔn ga la n'a bɔra yen an bɛna ale ka fɔ min kɔni ye burkina faso ye aa ko kɔni a ma nɔgɔ donc ale kɔni yɛrɛ ni Libye karila ɲɔgɔn na o kɔni kɛra juma tɛmɛnen o kɛra kelen ani fila ye Iye. donc burkina faso o kumana kɔni ma se k'a ɲɛ sɔrɔ hali bi k'u u- u- u jɔ u kolo la U ma jɔ fɔlɔ. parce que équipe b'u bolo wala ka équipe ɲini quoi les étalons de burkina donc Pour la Niger- reconstruction. voilà u ni niger fana karila ɲɔgɔn na donc sen nɔ kunbere nɔ casablanca o banna kelen ani kelen na togo u b'a f'i ye match bɛɛ bɛ ka kɛ Maroc CAF voilà voilà sabati infrastructure voilà organisation kɛ pour ka ko jateminɛ Togo olu kɔni filɛ ka match nin wɛrɛ tugu ɲɔgɔn kɔ dɛ Solomana sabu ka nin ye san kelen ye maa si ma fɔ Togo ma ko kelen san kelen san kelen donc un an d'invincibilité pate donc d'emblée maa o maa tout tout ko ko ko Bari, o- n'a n'i bɛnna dɔrɔn ma i i kunna jɛlen match nin de bari o ye nin mali bɛɛ o ye nin mali bɛɛ maliya ye nka a Togo fana Ɔ. ɛɛ, ɛɛ, u taa di ali wari ka mɔgɔ ye. kari ta de a bɛ taa riba wuli ka na sisan donc kelen ani kelen Ɔ. donc u ni Libye ta kɛra o ye donc ballon banna kunun ko Casablanca Yeah. y'a faamu maintenant u wɛrɛ bɛ yen nɔ kɔnɔwari donc olu ni Bénin y'olu ka ntolatan fɔlɔ la Bénin kɔnɔwari ya olu dɛrɛ dɛ Olu dɛrɛ. fila ni fila Fila ni fila. ee an ko cɛ ko champion d'Afrique ka kɛra cogo di aa n ka gɛlɛyara kunun ko champion d'Afrique kunun na Ah. u ye Uruguay minɛ Ɔhɔ. Uruguay o tɛ contre l'équipe C de Uruguay voilà Ah, équipe C don Équipe bɛɛ yɛrɛ C. tɛ C don

ale du don dɛ du dulen ale bɛna n wɛrɛ kɔnɔwarikaw ma o kɛra ballon bantɔ in fila ani kelen Solomana n'o bɔra nɔ Algérie kɔni tiɲɛ tiɲɛ kɛnɛ ka ɲɛ sɔrɔ défenseur kolondenw défense man ɲi u ma se ka ɲɛ sɔrɔ cogosi la kɔmi sen nɔ kunbere nɔ an nin dɛ Afrique du Sud b'a don b'a don b'a don b'a don pati la finalement ballon bɛ taa ban saba saba la i ya bi wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ le sɔrɔ da match la donc kɛra ntolatanba ye mais Egypte kɔ fana fɛ yen nɔ u bɛ tournoi ba dɔ fana organiser yen nɔ o tɔgɔ da ko tɔgɔ do Cairo Cup donc Cairo Cup la Egypte kɔni ale bunna koyi a ka so u y'a dasi sawasan ko t'a la de jɛni sawasan Egypte o ka de ye karamɔgɔ